Bamakɔ an'a lamini an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen aw bisimila Rota TV kan ni an ye bololabaarakɛlaw ka yɔrɔ la an sera yan bi ka information dɔw collecter bololabaara kan bololabaara ye jumɛn a nafa ye jumɛn sɛgɛn jumɛn de bɛ baara in kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna caman bololabaara fɛn de don ni jamana min y'a kɛ a ka fɛn ye a ka baara ye a bɛ jamana yiriwa parce que n'a ye an b'a fɔ Allemagne bi bololabaara de don ne ye taa z yɛrɛ de wolofin kosɛbɛ tan ka se nin de ma bololabra bololabra de don ne yesila kɛra tan n dɔn bi ka jɔn ni jɔ a la bololabra de don bɔn ne ye sini yɛrɛ de wolofin ka se fo nin de ma bololabra de don se ka se sun yɛrɛ bɛ an nɔfɛ an n'u ka taa an ka kolaɔr ye ka bololabra don ba la wa n'i ye jamana jamana a' selen jɛ kɔnɔ bololabra de don bololabaara de ka ca ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ka ca ni administrateurs ye an ka ca ni ekɔlidenw ye an ka ca ni sɛnɛkɛlaw ye hali sɛnɛkɛla yɛrɛ bololabaarakɛla de ye parce que ni sɛnɛ banna samiya mana ban i bɛ na bololabaara de la ni min ma na geseda la o bɛ taa kɔlɔnsen na ou bien o bɛ taa fɛn dɔ la donc bololabaara nafa tɛ se ka ban n'i ye jamana avancélen ye bololabaara tiɲɛ tiɲɛ la bololabaara nafa min b'a la kɔlɔlɔ caman fana b'a la surtout anw ni musow de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye sanu dilannaw ye an bɛ warijɛ dilan kɔlɔlɔ caman de b'a la an yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ dɔw sɔrɔ an yɛrɛ sigilen tɛ n'a ye parce que a dannaya ko fanfɛla fɛ dannaya ko fanba b'a kɔnɔ ni mɔgɔ dar'i la cogoya dɔ la i bɛ nafaba sɔrɔ a la wari dilan de kɛ wari k'a bayɛlɛma k'a kɛ farila masiri ye an bɛ wari san wari bɛ bɔ tubabu la an b'a san a dilanbali bon k'a yɛlɛma k'a k'an yɛrɛ ka farafinna masiriw ye an yɛrɛ ka bololabaara la quoi mansin t'an bolo ka dilan yɛrɛ bolo b'a bɛɛ dilan n'i y'a ye ne yɛrɛ ye Bukari ye bi ne ye vieux ye bi ne sigilen bɛ nin sigida la ne bɛ ka kuma bololabaara de don ne wolola bololabaara la ka fɛn sɔrɔ bololabaara la ka muso furu bololabaara la ka denw sɔrɔ bololabaara la fɛn o fɛn bɛ n bolo ne y'a bɛɛ sɔrɔ bololabaara la donc ne ko bololabaara nafa fɔ o ye nafa belebele de ye mun ka bon n'a bɛɛ parce que o ye fɛn de ye fɛn min ni ne y'a sɔrɔ héritage ye ni ne sera ka jɔ n'a ye ka balo ni k'an yɛrɛ balo ka balo ni n yɛrɛ ka balo ka n ka denbaya balo donc nafa tɛ tɛmɛ o kan quoi bololabaara yɛrɛ dekun ye min ye fɔlɔ ɛɛ n bɛ se k'a fɔ ɲinɛ kelen don anw kɔ n ye min f'i ye jamana si tɛ se ka avancer ni bolola baara tɛ parce que ni min dɛsɛra kalan na i bɛna bolola baara de la k'a ye taa di karisa ma k'a kalan baara la ni min ma se ka fɛn kɛ a yɛrɛ ye i bɛ taa i bɛ bolola baara de kɛ wa a b'i nafa n'i sera a la k'a kɛko ɲuman kɛ a b'i nafa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa e fɛnɛ bɛ kɛ ka sababu wɛrɛ tuguni ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ caman dilan tuguni pour que jamana bɛ développer mais n bɛ min f'i ye ɲinɛ kelen don anw kɔ dɛ ne yɛrɛ mun sigilen filɛ nin hali kɔsa in na parce que dɛmɛ dɔ kɛra anw ye 2001 UEMOA fɛ ka masini ni fɛn d'anw ma n'an tilala n bɛ passer n'aw ye a bɛ se ka t'o yɔrɔw visiter bijouterie b'a la maroquinerie b'a la n'o ye peaux et cuirs minnu bɛ golo dilan ani fɛnw yiri dɛsɛ b'a la ka yirimaani ni fɛnw dilan u nana k'o ateliers d'an ma kɔlɔlɔ min fana b'a la i y'a dɔn bi bi in na diɲɛlatigɛ kow cayara kow yɛlɛmana fɔlɔ an faw olu tun bɛ baara kɛ cogo min ani anw sisanama an ka baara bolo tagabolo falenna anw ta modernisera dɔɔnin bon o ye kɔlɔlɔ caman na an ka baara kɔnɔ gɛlɛya caman donna a kɔnɔ mais a tɛ taa bi dannaya kɔ an ka baara yɛrɛ fanba bi ni dannaya t'i kan i tɛ fɛn sɔrɔ bon ni i ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la cogo façon dɔ la o dɔw ye ala latigɛ ye mais dannaya yɛrɛ de y'a fanba ye kosɛbɛ o bolola baara nafa ka bon a nafa tɛ dɔn ka ban parce que bolola baara comme mɔgɔ bɛ fɛn créateur quoi mɔgɔ bɛ fɛn inventer o de ye an bololabaarakaw ye a nafa ka bon kojugu Mais actuellement sisan an sɛgɛnna dɔɔnin parce que tubabuw bɛ an ka fɛnw ta an yɛrɛ ka fɛn kelen ta k'a bayɛlɛma masin na ka na a kɛ nɛgɛ wɛrɛ min tɛ warijɛ min tɛ sanu ye bon k'olu k'an sɛgɛn kosɛbɛ parce que n'an bɛ fɛn feere kɛmɛ fila n'u y'a dilan nɛgɛ wɛrɛ la u bɛ se k'a feere bi duuru donc o de y'an sɛgɛn o de k'an ka baara nafa dɔgɔya kabini mali aliz kuma la ni mali taara zone rouge kɔnɔ Artisanat y'a ka gɛlɛya daminɛ yen quoi artisanat a ye gɛlɛya daminɛ yen quoi donc maintenant an taara zone rouge kɔnɔ o kɔfɛ tuguni coup d'État nana kɛ ani covid nana donc gɛlɛya intensifiera ee an fɛ yen tubabuw ni touristes de bɛ na ka na wari ladon donc maintenant n'olu balila wari ladon na n'olu balila k'a fɔ ko olu tɛ na yan nɔ donc an ka wari sɔrɔ bɛ to yan clients ma Bon yan clients yɛrɛ fɛnɛ ɛɛ gɛlɛya dɔ fɛnɛ bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i ye i ko k'i bɛna ɛɛ o ɛɛ maison des artisans an k'o ta particulier comme an b'o de kɔnɔ an bɛ kum'o kan n'i ko k'i bɛna maison des artisans na sisan n'i ye pɔn kɔrɔ jigin ka na i b'a ye k'a fɔ ko Mairie ni état de contribuera pour ye ka o datugu yɛrɛ accès yɛrɛ tɛ yen bilen ka na maison kɔnɔ degun min ma anw kan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ depuis coup d'état min kɛra 2012 mali kɔnɔ yan nɔ an bolola baarakɛlaw an ma lafiya dɛ an ma lafiya an ma lafiya ka da mun kan parce que an bɛ fɛn minnu dilan mali kɔnɔ yan anw ka maliyɛnw yɛrɛ tɛ consommer maliyɛn an ka maliyɛnw t'a fɛ ten kosɛbɛ kosɛbɛ pakoti ninnu ni fɛn ninnu de ka d'u ye minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na o de ka d'u ye kosɛbɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ ka bolola baarakɛ minɛnw kan donc o degunba de b'an kan donc dunan minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na olu de bɛ sanniba k'an kun bon de 2012 à maintenant vraiment o degun de b'an kan touristes minnu bɛ na ani minnu bɛna ka bɔ vacances la ka bɔ tubabu jamana ni fɛnw kan olu de bɛ sanni fanba kɛ an kun mais o bɛɛ jɔra o si tɛ ka na tuguni insécurité o y'a sababu ye fɔlɔ matériel caman tun tɛ yen a caman tun bɛ yen an b'a dilan an b'a bɛɛ kɛ an bolo la an n'an wɔsi la mais sisan masinw nana fɛnw électricité la bon bololabaara a kɛra fɛn ye a kɛra masiniko ye fɔlɔ la an tun bɛ nin bɛɛ kɛ an yɛrɛ y'an ka parantiya bɛɛ kɛ an bolo de la ala an bɛ fili sama an bolo la mais sisan masinw nana an b'u bɛɛ kɛ masin na ka baara ka teli sisan fɔlɔ la an bɛ se ka baara dɔw rendez-vous di Une semaine deux semaines mais bi an b'a baara kɛ bi tile kelen k' a tigi yɛrɛ bɛ se k'i sigi k'a kɔnɔ mais fɔlɔ an tun bɛ se k'a di une semaine ne yɛrɛ filɛ nin ye hali universitaires bɛ ne bolo yan universitaires tilala u bɛ ne bolo yan nɔ n bɛ se k'u jira la ni an tilala interview la mɔgɔ wɔɔrɔ de bɛ ne yɛrɛ bolo yan n ye mun former bi alihamudulila bi a bɛɛ b'a bolo da yɔrɔ dɔn a bɛɛ kɛra denbatigi ye bi ka musow furu u kɛra denbatigiw ye u fana bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw former jamana o jamana n'i ko k'i ka développer i bɛ artisanat de bila ba la n'artisanat développera a bɛ chômage diminuer n'artisanat développera jamana bɛ développer est-ce que i y'a faamu mɔgɔ structure minnu bɛ yen nɔ bi k'a bɛ se ka sori chômage Dɔgɔ mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ aliz de don kɔmmasi tɛ foyi tɛ ni an bɛ ɔmɛturu sara amɛturu don bɛ dɛsɛ kalan na u bɛ'u dɔn anw ma b'u kalan fo an bɛ kɔmw fini san kɔmw fɛ o don bɛ dɛsɛ o don bɛ se kalan na u bɛ se kɔmmasi u b'u dɔn anw b'u kalan fo n'i donna mɔgɔ kɔnɔ k'a la eratɛ denmisɛnnin dama bɛ mɔgɔ kɔnɔ sɛto teri dama bɛ yen nɔ sɛto Menuisier dama min bɛ yen c'est trop donc maintenant olu bɛɛ lajɛlen ka développement fɛnnen don Etat fɛ donc maintenant Etat de ka kan k'i charger sisan ee pour que artisanat bɛ développer ɛɛ n bɛ wele wele bila transition ma ɛɛ artisans anw ma to kɔ a ko la dɛ. n'a fɔra bɔli ka kɛ an bɛ bɔ dɛ anw bɛ transition kɔ bi an b'a kɔ sini n'i y'a dan ne yɛrɛ ma walayi ninnu de bɛ to jamana in kunna bi mais an bɛ welewele bila ka se Asimi ma a n'a ka premier ministre n'o ye Choguel artisanat budget budget l'artisanat armée ni e, santé kɔfɛ jamana kɔnɔ budget man kan ka bonya artisanat ta o mais c'est le contraire chez nous E sigi y'a faamumu dɔn fo ye ka kɔnte a a ka e ppliko la kosɛbɛ miri ladz yɛrɛ k'a lajɛ u k'o don bala kosɛbɛ p ladz bilisi ka bonyan kosɛbɛ fmasɔn ka ca ardz kɔnɔna la jamana yɛrɛ ka den bɛ joona joonana jamana ka bɔ tantɔn n ko ko mali kura Donc maintenant Mali kura tɛ se ka taa artisanat kɔ n bɛ welewele bila fana an ka ministre ma le ministre de l'artisanat et du tourisme a ka lajɛ sanni tɛ yan an tun bɛ bɔli min kɛ artisan tun bɛ bɔli min kɛ u k'o fana nɔgɔya an ye a visa ko n'an fɛnw parce que a moyen bɛ artisan bɛɛ dɔɔnin bi hali bi ka bɔ ka taa n'u ka produit ye kɔfɛ ka taa feere san wo san fana an tun bɛ taa exposition kɛ Europe fan caman na Dɔnku b'o wele bila wɛrɛ ma u ko waati to bolo bara la u k'an dɛmɛ filɛ ka da i ni minnu kɛ da u ko k'an ye a kɛ to b'a la sa la